Hugh Mac Giolla Chearra, Táimid ar ais anseo leis an dara sraith, go raibh míle maith agat as ucht an fhoighne a bhí agaibh linn thar an Nollaig agus ansin leis an chéad eagrán agus muid ar ais ón briseadh, tá muid rejuvenated, tá muid revitalised, tá muid all set anois leis an bliain úr seo agus yeah, ag súil go mór leis. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra, mar is gnách, táim anseo le mo chuid cairde, mo chuid comhghleacaí, tá mé anseo ar dtús báire le Áine Weir, Áine cad é mar atá tú? Tá mé iontach, tá mé ag mothú go hiontach, Hugh.

B'fhéidir gurb é seo an eagrán is fearr a bheidh againn riamh. B'fhéidir, yeah. Nó b'fhéidir gurb é seo an ceann is hyper. Go dtí go bhfuil muid urraithe le comhlacht coffee, is é seo an ceann is hyper a bheidh againn go fóill. Agus fosta, tá mé anseo le mo chara dílis, atá anois ina seanleaid ceart é anois, James Ó Flatharta. James, cad é mar atá tú? Tuirseach.

Ar aghaidh
leat! Not a fear! Bhuel, deirim é sin, but Jesus, ní chaitheadh a chailleadh scaití. An ndéanfá?
Like, an ndéanfá? Like, ní thig liomsa ná, ná Áine a dhéanamh mar gheall go bhfuil muidinne geallta ar, eh, not le chéile, em, ach, eh, tá caracar agamsa agus tá, tá buachaill againne. Ach an ndéanfá tusa, James, an ndéanfá tusa Love Island?
Bhuel, ar dtús bheadh orm dul air, bheadh orm a bheith pioctha, which is a tough ask bheith pioctha ar an clár sin. Bheadh orm sin, a fháil in the shape of my life, le dul air. Bheadh orm probably, nach, ní bheadh mé in ann ach rudaí green a ithe ó seo go dtí an samhradh. But otherwise, hundred percent, yeah, oh yeah. Caithfidh tú smaointiú ar na rudaí dearfacha. Is breá leo Éireannach amháin a bheith ar an gclár i gcónaí, caithfidh siad Éireannach amháin a bheith acu. bíonn siad i gcónaí ag lorg leaid atá ina joker go bhfuil atá greannmhar agus chomh maith leis sin tá tú ag dul ag an gym an t-am ar fad cibé so bheifeá breá ábalta breá réidh le dul isteach sa villa. Yeah bheadh orm. Smaointiú ar na rudaí dearfacha.
Bheadh orm fáil réidh leis na chest hairs cheapfainn freisin. agus spray tan a fháil. Yeah ó é farmer's tan mór orm ag na GAA jerseys ar mo seán.
Beidh muid ag gol chuig an salon leis cosúil 40 year old virgin agus muid just go le na tanning or na wax strips a laghú.
Oh man, what a funny. Mo chloiginn mór tomato sa Love Island ó sin marú go man.

Bhreathnaigh. Bhuel, agus ar chor ar bith an segue seo anois ag caint faoi Love Island. Oh! Oh!
Genius! Genius in action!
Bhí rudaí ag teacht faoi thart agus I think gur chuir sé stop ar a lán daoine agus gur, you know, cheap cúpla daoine go raibh sé cineál greannmhar, cheap mise féin go raibh sé like Like, nuair a smaoiníonn tú faoi níos mó ná second amháin it's like, ah, níl sin actually gas. Molly-Mae ag déanamh podchraoladh cosúil le seo, em. Agus an rud a dúirt sí, em, go raibh na 24 uair sa lá céanna againn féin agus ag Beyoncé. So, an cheist agamsa duitsa, Áine, is cén fáth nach bhfuil tusa mar Beyoncé go fóill? Cén fáth?

£3.50 pingin le achan duine a oibríonn sna sweatshops, fá choinne Pretty Little Thing. Ní thig léi rá gur bhain sí amach éacht ollmhór i saol s'aici ag déanamh sin. Chonaic mé rud and I was like agus tuigim é, it's like má tá tú cuartú like capitalist analysis probably ná téigh chuig duine a bhí ar Love Island agus rudaí mar sin but ag an am céanna it's like like, but bhí daoine ag rá fosta ó tá sí like, óg. Níl sí ach like, yeah, bhliain níos óige ná muidinne, like, tá fhios againn an difear idir like, you know, um, a bheith you know, ag caint faoi like, airgead agus you know, ag caint faoi you know, na difríochtaí agus na, na streachailtí daoine like, it's not like Nialas, ní bheadh a fhios agat ag 22 like go bhfuil deacrachtaí ag daoine le airgead is le saol s'acu like. Sin é, is easpa tuisceana é. Yeah, go hiomlán. Agus go leor de na daoine féin ar Love Island just feiceann siad an méid airgid atá comhlachtaí ag tabhairt dóibh agus sin an méid gur cúram leo faoi. Yeah. Ach tá Pretty Little Thing, tá siad i measc na, an grúpa is measa ar domhain, eh, choinne éadaí a olltháirgeadh agus. Yeah.

sa rannóg sin so cén dóigh a mbeadh sí ábalta comhlacht chomh mór sin a rith agus an oiread sin rudaí a dhearadh agus smacht a bheith air sin uilig. Is ainm é, ainm atá á chur leis an gcomhlacht sin é. Go hiomlán.
Yeah. Now be, I'd say go beidh muidinne like more influencers might like ar muidinne in the in the in the Molly-Maes. Well anois nuair atá James ar Love Island anois feicfidh muid cén uh, saghas uh, cén saghas craic a mbeimid ag rá ar na podcasts yeah. ar fad.

Ach sin rud... Take me out to dinner! Bing bong! Fuck your life! I'm standing with pretty little thing. Oh no, but tá a lán comhlachtaí mar sin agus a lán comhlachtaí Éireannacha fosta atá ag déanamh rudaí ar dóigh le sustainable fashion, like tá baile ann agus sure bíonn siadsan chomh doiligh le fáil anois 'cause tá like an méid sin um éileamh ar yeah ar ar an gcomhlacht, yeah. Bíonn sé um an-doiligh geansaí a cheannach ó baile.
yeah Ach deireann well siad sin gur fiú, gur sin an rud is fearr go dtig leat dhéanamh ná, bhuel, éadaí dara láimhe a cheannach ach gur fiú éadaí a cheannach ó do thír féin.

de T-léinte atá go maith don timpeallacht, go dtig leat b'fhéidir iad a chur sa talamh agus go bhfásaidh planda. Caith tú ceann, you know faoi an TikTok is deireanaí a chuir tú suas, You look so dumb right now. Bíonn sé ag déanamh a chuid cleachtaí oral ar an T-léine.

iarracht like an méid sin stuff a cheannach nuair a théim isteach iontu though cos like go háirithe leis na siopaí carthanais like tá siad ag praghas níos íseal agus tá sé ar son like daoine nach bhfuil in ann like dul chuig you know na siopaí mhóra agus rudaí mar sin like you know feiceann tú daoine ag dul isteach ag na siopaí sin agus ceannaíonn siad achan rud and then tá siad suas ar Depop like i gcionn uair agus tá like price markup like ollmhór it's like níl sin really níl tú really ag cuidiú leis an leis an timpeallacht ansin like níl tú very really sustainable tú just like ag iarraidh brabús a dhéanamh as daoine ehm.
Ach ag caint ar Depop, an bhfuil cuntais Depop agaibh? Ó, tá agamsa. Tá agamsa go maith. Tá agamsa ach ní úsáideann mé rómhinic, like ba mhaith liom é a úsáid níos mó. Úsáideann mé le haghaidh ehm geansaithe peile a cheannach, because bíonn i gcónaí eh cinní ann like ehm

Brón orm faoi daoine ó Mhaigh Eo a bhíonns ag éisteacht. Níl brón orm, sorry. Cuma liom.
Faigheann siad slagging ollmhór ar an chlár seo agus is ceart daofa, is ceart daofa a fháil slagging. Ná, tá muid amach, tá muid amach. An ndéanann tusa, cén saghas stuff a fhaigheann tusa ar Depop Áine? Bhuel, díolaimse go leor de mo chuid éadaí air, mar tá mé ciontach mé féin, yeah, tá a fhios agam. Nó ceannaím an iomarca éadaí, sin an fhírinne, tá mé ciontach anois arís. Bím iontach uaireanta, téim isteach is ceannaím rudaí dara láimhe nó cuartaím fiú i gcuid éadaí mo mham is bainim rudaí ó sin is déanaim iarracht gan rudaí a cheannach and then déanaim full circle agus ceannóidh mé rud like cúpla rud istigh i Penneys nó ceannóidh mé rud éigin ar líne agus mothaím ciontach nuair a dhéanaim é mar tá a fhios agam nach bhfuil sé chomh maith agus tá a fhios agam nach mairfidh na héadaí sin i bhfad ach uaireanta níl mé níl mé foirfe. Ach déanaim iarracht mar gheall air sin, cúpla rud a chaitheamh in airde ar Depop agus na héadaí a choinneáil ag bogadh go mbainfidh duine éigin eile úsáid astu. Agus ceannaím rudaí anseo is ansiúd chomh maith mé féin, ach sílimse go bhfuil sé iontach gur aip an-mhaith é. An ndéanfadh tusa, James, a mbeadh, dá raibh tusa, dá ndéanfadh tusa Depop account cén saghas stuif a mbeadh tusa ag díol, like cén saghas éadaí a mbeadh tú ag díol?

Ach ní bhímse ag ceannach ar Depop nó Second Hand Shops ná dada like so. Tá sílim go Depop níos fearr do lads ná do chailíní. Bhuel.
Sílim go mbíonn an caighdeán níos fearr. Bíonn go leor den kind of den bruscar sin ó Pretty Little Thing is mar sin de ar cheann na cailíní ach don lads bíonn a lán stuff vintage bíonn mar a dúirt Hugh go leor sort retro jerseys agus geansaithe ar ardchaighdeán, bróga, 'cause is breá le lads bróga a cheannach chun cúis éigin agus ní caitheann siad iad agus cuireann siad in airde air sin iad is faigheann tú ar phraghas i bhfad níos fearr iad.
Yeah. The next dul ar um, stock X an mbíonn sibh ag úsáid stock X. Ní bhíonn. so James an mbíonn tusa ag úsáid stock X. Céard é stock X. Cén dóigh a bhfuil mise an duine amháin a bhfuil a fhios acu? Sin like an, it's like suíomh é le haghaidh, go háirithe le haghaidh brógaí, like le haghaidh like sneakers or whatever, like Jordans agus Yeezys agus like na brógaí sin or whatever, Balenciagas, rudaí mar sin, but it's cineál de like auction de rud, but i gcónaí feiceann tú,

agus tú ag goil isteach and then casfaidh tú ar dheis agus imreoidh tú beagáinín pick up basketball nuair is iad agus beidh tú ansin like níl siad ag goil a bheith ormsa ag siúl síos sráid an Cheathrú Rua le Jordans mór orm

you know, do bhí mé cúramach nuair a bhí mé á gcaitheamh, rudaí mar sin, agus tá mé go fóill leis an, like, mo, mo gheansaí Aran, rudaí mar sin, like, bhínn really cúramach, mm. níl mé ag iarraidh é seo a mhilleadh, like, ar aon chor. Um, agus bhí mé an dóigh chéanna leis na bróga, like, really, really cúramach, like, ag siúl thart ar puddles, rudaí mar sin. Uh, agus bhí mé, like, ah, fuck it, ba cuma liom, agus bhí mé, like, Kneecap sílim, bhí mé ag ceolchoirm Kneecap, tá, like, dhá bhliain ó shin, and then bhí Slowthai an tseachtain chéanna, sílim, um, so yeah, ceolchoirm rap, so it was just, like,

Tá an méid sin ní féin sábhailte déanamh sneaker culture sin is an iomarca airgid ar rud. Anois ag an am chéanna caithim airgead ar fucking aon saghas shite, tá mé like cheannaigh mé a lán Bionicles nó na figures Lego sin agus tá na ballaí istigh i mo sheomra in Baile Átha Cliath, it's all like art prints is like cluichí and like eh you know tá pictiúr de like duine like fuair mé ceann as Daingean Seart and Goth Babes an t-ainm atá orthu, shout out, eh agus is like eh a picto chat or DS but it's deireann sé send nudes agus is pictiúr like like dá like dá caochnaí Daingean Seart eh like ar an rud agus tá just suas ar mo bhalla anois because I was like seo deadly, this is cool eh so caithim a lán airgid ar rudaí atá a lán shite but ní

Gleann Cailíne, sin ar an liosta. Bhí Mac Gurk ar an liosta, tá liosta acu ar an suíomh do cailíní fosta, but it's like really normal ach amháin Ireland, like Ireland a chur ar pháiste. Ireland Baldwin. Yeah, aye, but like nach féidir leat just, nach féidir leat just Erin a chur orthu, like, like Erin, like cineál, giota beag níos fusa. Níos deise. Yeah.
Caithfidh sé go raibh Derry ann.

Ennis! Tá Ennis ar an liosta! One one Áine, one one. One one. Sin uimhir a trí. Uimhir a dó ar An Cheathrú Rua?
No, ar an dra- ar an drochuair ní hé an Ceathrú Rua. Ehm, ní hé sin a ainm. Ehm, Rann na Feirste? no, tá tá an ainm sin chomh exclusive. Ní hé leat, you know, like le áit chomh galánta ní féidir leat é a thabhairt do duine inteacht, like,

Tá áit amháin eile i Baile Átha Cliath, and then tá áit eile atá ainm do contae. Louth. No.
Louth Ó Flatharta.
No. Cork.
No. Limerick. No. Kilkenny. I don't know cén fáth, like, is contae seo nach maith liom

Ní cheapaim go bhfuil seo actually an áit a dtagann an an ainm seo as, ach deireann sé Pearse, ach P-e-a-r-s-e, ní P-i-e-r-c-e, agus deireann sé go bhfuil sé ainmnithe i ndiaidh an stáisiún traein i mBaile Átha Cliath, like to be like yeah fuair mé an ainm mo mo mo mo buachaill as eh, As station train in Baile Cliath. Tá sin classy. Oh yeah, just just just go completely over the head go Patrick Pierce. Um, yeah.
Mark yeah. McClearish.
Yeah, tá méid, but fast like le bheith like PI like tá anim like tá cead anim le on tá Pierce on PIERC you know mm-hmm. whatever. Tá Pierce P I A R I S. Pierce. Um, ach yeah, ach leis an anim úsáid Pierce like as in

Bhuel, chonaic mé, chonaic mé liosta, or chonaic mé tweet agus bhí duine rá gur, gur d'obair siad le haghaidh ceann de na suíomhanna sin where it was like, you know, parenting blogs, whatever, agus bhí siad like, ó, ba cheart duit ceann de na hainmneacha Éireannach or whatever, agus bhí sí rá go raibh siad just chur aon feckin' ainm isteach, bhí sé like, you know, bhí sé like, má tá, má tá Yanks a bhí agus an ainm Glendalough is just lovely. no, just like could be

just nuair a bhí mise réite le teacht ar saol just bhí toast agus jam ag mo mháthair is dúirt sí you know what jam James same thing
Mise cheap siad go raibh mé le bheith mar girseach so bhí siad chun Aoibhín a chur orm and then Aww. and then and then I came out with a bit more than expected agus bhí siad like oh Jesus uh, feck

Is é mo dara ainm John fosta. Oh my Cúpla.
Especially Hugh John Hugh John Carr ní Hugh John Turlach Carr buíochas le Dia.
So fuair do sheanathair Áine Turlach ó Turlach Mór i nGaillimh I take it. Yeah ón list sin way as everymum ponc.

Ach sílim gurb é sin é don chlár seo. Go raibh míle míle maith agat as a bheith ag éisteacht. Má tá tú ag iarraidh muid a leanstan ar na meáin shóisialta, tá muid ag na Seansálaithe ar Instagram, na Seansálaithe ar Twitter, na Seansálaithe ar YouTube agus is féidir leat an fís seo a fheiceáil agus muid ag amharc go galánta, you know, rinne mé mo ghruaig dó seo agus achan rud. Má tá tú ag iarraidh